Tar éis dóibh stair a bhaint amach nuair a bhuadar a dtarna Craobh Loch Garman as a chéile, thug Naomh Máirtín aghaidh ar Seaimpíní na hÉireann, Na Fianna, i mbabhta ceathrú ceannais AIB Laighin ag an deireadh seachtaine. Ní raibh ach ceithre chúilín idir na foirne i mbabhta leathcheannais na bliana seo caite nuair a fuair Na Fianna an lámh in uachtar. Tar éis bliana de dhianmhachnamh agus le buntáiste baile, an éireodh leis na fir ó Loch Garman rogha na coitiantachta a chloí, nó an gcuirfeadh na seaimpíní reatha, Na Fianna, lena ruathar? MacDara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta. Athrú amháin déanta ag Naomh Máirtín anseo, Aaron Maddock ag teacht isteach i lár na páirce in áit Michael Codd. Neart imreoirí le taithí idirchontae acu seo, Dáithí Waters, David Codd, Barry O'Connor agus féach ar an líne lántosach, Jack agus Rory O'Connor. Maidir le na Fianna, bhuel tá athrú amháin déanta acu siúd chomh maith, tagann Joe Kavanagh isteach in áit Diarmuid Clerkin sa líne lánchúil. Tá's againn go léir cé chomh maith is a bhí siad seo nuair a bhuaigh siad Craobh na gClub anuraidh, Conor McHugh, Liam Rushe, an-láidir istigh i lár an aonaid chosanta, Brian Ryan, lár páirce agus na tosaithe, Dónal Burke, Seán Currie agus AJ Murphy. Mar sin na Fianna. Chuaigh sé go snaidhm an rópa anuraidh, Naomh Máirtín anseo agus beidh siad, bhuel, b'fhéidir go bhfuil seans acu arís. Obair mhaith ansin ag Micheál Murphy.

Pas íseal buailte isteach, meascán anseo de na cinn fhada agus na cinn ghearr, ceann fada scaoilte isteach ansin ag Liam Rushe. Briste síos, faighte ag Colin Currie anseo anois, Currie giorraíonn sé greim ar an gcamán, Currie ag breathnú agus Currie ag cur thar an trasnán. Dara scór ag Na Fianna. There is a shed of origin is an pháirc maith go leor in ainneoin na báistí go léir. Trí phas deas ansin is faighte anois ag Rory O'Connor, Rory O'Connor, ag breathnú ar an sprioc agus Rory O'Connor, ní don gcéad uair seo ar Pháirc Chadwicks Loch Garman aicsean déanta aige. Tá an puc saor buailte trasna na páirce, isteach sa spás. Tá sé tarraingthe siar ansin, tá an imirt ag leanúint ar aghaidh, AJ Murphy, tá an buntáiste aige, so beidh sé in ann tabhairt faoin scór agus fios aige go mbeidh puc saor, mara n-éiríonn leis, ní raibh aon ghá leis an bpuc saor. Spás anseo anois. Dónal Burke, captaen foirne sleamhnaíonn Dónal, seilbh cáillte aige ansin agus tá seisean ina luí ar an talamh ach tá an imirt ag leanacht. Ní fhaca an réiteoir aon rud as bealach agus bhí sé cóngarach go maith. Bhuail sé isteach sa spás anois ag iarraidh ceann seo a fháil anois Barry O'Connor. Obair mhaith ansin ag Barry, tá sé sleamhnaithe ansin, sleamhnaithe, slogtha ba cheart dom a rá b'fhéidir, níos fearr ná sleamhnaithe. Michael Coleman ar deireadh agus é déanta go deas aige. Conor McHugh, fanacht taobh céanna na páirce. Ach píosa deas scile ansin anois ag Colin Currie. Curtha amach aige chomh fada le Peter Feeney. Ceann ard ag teacht trasna ansin ó Feeney, tríd faighte an imirt, sa seans an bhfuil cúl! Tá! Cúl! Seán Currie a d'aimsigh. Peter Feeney a chuir trasna é. Breathnaímid arís. Ceann ard ag dul trasna ansin agus lean sé ar aghaidh. Bhí sé tarraingthe siar, ciceáilte. An-choimhlint díreach mar a bhí in orthu. Léite ag Liam Rushe.

Rory O'Connor ag tíocht anois. Rory an pas isteach. Faighte ag Jack O'Connor anois. An mbeidh sé ag smaoineamh ar chúl nó an mbeidh sé sásta leis an gcúilín. Shíl mé go mb'fhéidir go smaoinfeadh sé ar chúl. Cothrom arís. Síos an taobh ansin, ceann mór millteach fada. Faighte ag Dónal Burke, tá sé tarraingthe siar, shamhlófá. An imirt ag leanacht agus thar an trasnán ag Brian Ryan. Obair mhaith déanta ag Dónal Burke chun an deis sin a chruthú. Glanta amach ar an taobh chomh fada le Peter Feeney. Osclaíonn Peter na guaillí, scaoileann sé ceann mór fada isteach sa gcoirnéal eile. Pas deas curtha ar aghaidh ansin agus tá seans anseo anois ag AJ Murphy, an bhfuil sé tugtha chun talún, tá an imirt ag leanacht ar aghaidh agus tá sí sa gcúl! Liathróid sa gcúl! Seasann an cúl! Ní raibh AJ Murphy cinnte cad a tharla ach an rud is tábhachtaí go bhfuil an brat glas ardaithe. Breathnaímid arís. Pas curtha trasna aige, cinnte bhí sé tarraingthe siar, thit sé, ach le lámh amháin, críochnaithe. Coimhlint an-ghéar anois le Rory O'Connor anois, Rory cóngarach don taobhlíne, cóngarach don ardán agus thar an trasnán ag Rory O'Connor. Cúilín amháin eatarthu anois. Slua ag baint taitneamh as an gcoimhlint seo. Liam Rushe síos an taobh. Pas deas curtha ar aghaidh anseo anois go dtí Mícheál Murphy amach ar an taobh. Brian Ryan, fear Luimnigh, Brian Ryan á bualadh ard agus Brian Ryan thar an trasnán. Dhá chúilín d'fharasbarr anois ag na cuairteoirí. íseal fad na talún, mar atá, feicimid go minic anois ó bhuillí sleasa. Á, smachtaithe go hálainn ansin ag Jake Firman. Deas mar a d'ardaigh sé sin, tá sí fós ag Jake. Á, ruathar den scoth anseo ag Firman, tá sé láidir, tá an scil aige, caillte buailte dá chamán, sin ceann de scóranna an lae! Ard-iarracht go deo ag Jake Firman. Sa spás agus an bearna is lú atá faighte ag Rory O'Connor. Rory ag gearradh isteach anois, tá sí fós aige, an pas curtha ar aghaidh aige, seans ar chúl b'fhéidir, cúl scóráilte! Barry O'Connor a d'aimsigh, Rory O'Connor a chruthaigh agus anois an deis bheith á samhlú ag Naomh Máirtín. An-obair go deo ag Rory O'Connor ach bhí obair le déanamh ag Barry chomh maith. Brian Ryan agus ceann mór fada scaoilte isteach. Ní bheidh siad ag iarraidh craobh Laighin ná craobh na hÉireann a fhágáil ina ndiaidh fós. Ar ais a théann anois go dtí Colin Currie, Colin Currie ard, Colin Currie thar an trasnán. iad ar ais chun cinn. An puc amach. Callum Quirke. Pas álainn seo sa spás faighte ag Jack O'Connor, ba cheart go mbeadh cúilín ag Jack agus tá, bhuel seo pas álainn ó Darren Codd. George O'Connor ansin, iarlaoch de chuid na gCarmanach, ceann sin buailte isteach íseal ó Donal Burke ag teacht isteach, cúl báire ag teacht amach, seilbh caillte, d'fhéadfadh aon rud tarlú anseo anois, céard a thiocfas as seo? Tá sé faighte ar ais, tá seans ar chúl b'fhéidir agus tá, cúl! Thar an trasnán, cheap mé gur cúl a dhéanfadh AJ Murphy, bhí sé níos éasca cúl a fháil ar bhealach. Is puc amach ansin anois. Agus tá tá siad láidir san aer. Tá an ceann sin buailte thar an trasnán. Ben Stafford. Cúilín amháin eatarthu. Seo an seans mar sin ag Rory O'Connor. Agus tá sí buailte thar an trasnán aige. Tá siad imithe ar ais chun tá siad cothrom, cothrom. Seans anois ag Rory. Naomh Máirtín a chur chun cinn. Éasca go maith do Rory O'Connor. Anois, bhfuil seans amháin eile fágtha, b'fhéidir, ag Na Fianna? Briste síos ansin anois. Coimhlint den scoth i mbliana, díreach mar a bhí anuraidh. Anuraidh bhuaigh Na Fianna ach i mbliana, díoltas bainte amach ag Naomh Máirtín, iadsan cáilithe do chluiche leathcheannais Laighean.